vraiment ah maliyɛnw kɛra kɔnɔna la kunu action minnu pasera yen nɔ kunu i ye caman faamu a ko la.
n'a filɛ n'a filɛ direct kan quoi. aa bɔn gidi sara t'an bolo dɛ i m'a ye video nin kɛra kunu bi bilayi u taara ɲama nin bɛɛ cɛ on dirait foyi ma kɛ han. Kɔrɔdi bɛ taa sa ɲɛri de don n ko an bɛ an bɛ ala deli ala ka gidi mɛn an kɔrɔ walayi a b'a fɔ baba ɲɛna ko baba a ka sabali baba ka misɛn baba ka misɛn walayi baba ka misɛn ibram to ye
muso sigi baba kamara k'ale to yen an ka teli ale ma an ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ barika bɛ ko min na ani barika tɛ ko min na o dɔnnen don ka ban déjà kana ne da don fɛn da la baba kamara da la bilen baba kamara yɛrɛ b'a dɔn anw ta tɛ k'a fɔ anw ta ye diɲɛ ko anw ta ye hɛrɛ ko de ne bɛ faso nafa ko de anw ta y'o de ye siga t'o la min min f'i ɲɛna ka gɛlɛya i ka émission na kana ne da don mɔgɔ kuntan minnu bɛ senkɔrɔ ninnu manamanakan fɔ la nin an ka taa ɲɛfɛ toujours gidi ka kuma don devant an ka taa ɲɛfɛ dɔrɔn siga t'o la mon frère Min bɛ f'i ka gɛlɛya i ka émission taabolo a ka ɲi
courage b'o f'i ka gɛlɛya an ka courage don ɲɔgɔn na faso tɛ kɛ mɔgɔ si ta n'an yɛrɛ ta tɛ b'an sɔrɔ ɲɛfɛ yen
bɔra ka yala ka taa jamana wali jamana kan i b'a dɔn mali ka kalan fa jamana ka di terikɛ

émission filɛ vraiment i b'a fɔ n tɛ bamakɔ ne ko n tɛ bamakɔ sa n tɛ bamakɔ ye i ko bamakɔ n fɔ ko n tɛ walayi bilayi ne ko n tɛ n tɛ dabanani n tɛ dabanani gitɔrɔn fiyewu ne ma da a la ko nin dabanani gitɔrɔn n ma da a la ale dun de don dɛ ni gidi ni gidi ka cɛsiri ni a ka a ka fasoden ɲumanya tɛ bilayi ni ɲama nin tun bɛ a si b'a nɔ tan tɔ baba minnu bɛ manamanakan fɔ la u bɛ ka manamanakan fɔ ka gidi dɔgɔya k'a lajaba bilahi u kelen kelen si tɛ se ka taga nin kɛ ko wa ko bi ko ɲama in bɛ cɛ olu sababu la n'o a tɛ yen nɔ mais mali faamaw y'a ye kunun dɔrɔn gidi taara jɔ ɲama in kan bilahi bi u taara ɲama in bɛɛ cɛ donc baba ka misɛn baba ka misɛn ne bɛ min fɔ baba ɲɛna a ka misɛn a ka sabali a ka sabali a ka sabali i bɛ mɔgɔ kɔ don o don i b'a miiri i b'a lajaba mais dɔw de bɛ ka fara a ka ko kan hali bi i kan ka hakili sɔrɔ n'a ma sabali bilahi vokali in bɔra o t'a dɔrɔn ye n'a ma sabali a bɛna na malo min ka jugu ka tɛmɛ vokali ko in kan a sigilen tɛ min ye donc a ka sabali siga foyi t'o la o cɛ ibrahim n bɛ min fɔ donc ne bɛ min fɔ i ka émission kɔnɔ ka a bila

Maliyɛn bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ de kɔ quoi baba baba kamara ani yusu ɲumangolo ani jɔnni jɔn tugun bɔ olu bɛ ka ɲinɛ
Ok mon frère, vraiment merci beaucoup. A diyara n ye an ye dɔɔni baro n ka ligne kan merci beaucoup vraiment merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye. N ka foli bɛ depuis Italie donc n bɛ Italiens bɛɛ fo yen nɔ. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ah, merci. Merci ouais. Ami ami. Ouais.
Ciao ciao. Ouais, merci.
voilà n balimaw donc nin de tun bɛ yen nɔ k'a fɔ a ɲɛna vraiment an yɛrɛ ɲɛ b'a la kunu gidi taara an yɛrɛ ɲɛ b'a la kunu gidi tagara a tagara min bɔra ko kɔnɔna la a kɛra aw bɛɛ ɲɛna yen nɔ a kɛra aw bɛɛ ɲɛna min bɔra ko kɔnɔna la kunu a kɛra aw bɛɛ ɲɛna a ma dogo mɔgɔ si la gidi tagara ɲama ɲama ninnu sanfɛ a tagara video min kɛ nin kunu video minnu kɛ nin ko nin na bɛɛ y'a ye bɛɛ ɲɛ b'a la donc an bɛ gidi jate ni gidi yɛrɛ tɛ mali kɔnɔ quoi foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen quoi ni gidi tɛ mali kɔnɔ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen donc jugu minnu bɛ manamanakan fɔ la u ka manamanakan fɔ u ka fara gidi la quoi parce que maliyɛnw bɛɛ diɲɛ jɔyɔrɔ ye gidi de baba buba fane manamana u fɛn fɛn bɛ manamanakan fɔ la gidi ma ka gidi tɔgɔ tiɲɛ k'a lajaba walayi bilahi u bɛ ka fu de kɛ ala ye min kɛ ka ban o kɛra quoi ala ye min kɛ ka ban o kɛra gidi walayi fo saya en tant que gidi bɛ tiɲɛ sira de kan en tant que gidi bɛ tiɲɛ sira de kan walahi bilayi faso ko in na bilahi an b'a kɔ fo saya n'an y'a miiri ni ne y'a miiri don o don kɔnɔ ko gidi ka gidi to tiɲɛ sira kan ko b'a janfa bilayi n bɛ miiri a la don min na o don ala ka nin tigɛ o don kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la ko min bɛ passer la mali kɔnɔ IBK n'a IBK n'a ka mɔgɔw kɛlen don ka jamana nafolo bɛɛ tiɲɛ ka u bɛ k'a kɛ cogo min ka d'u ye kunu gidi taara suguba kɔnɔna la bilayi ɲama to nin na sugu kɔnɔna la n'a fɔra ko nin ɲama nin ɲama in de bɛ tantôt mali kɔnɔ tantôt suguba kɔnɔna la bilayi a bɛ mɔgɔw lamaloya jamana wɛrɛ mɔgɔw mana na nin ye nin ye maloya ko de ye nin ye kunnafili nin ye kunnasugu ko de ye mais ala ni gidi ka cɛsiri bilahi a wulila a tɔgɔmara ka taga ɲama nin kan kunu bilahi o ye ɲamaɲama in cɛ on dirait depuis ala ye yɔrɔ in da ɲama ma deli ka kɛ n'a danna baba n'a ka mɔgɔw ma buba fane ni segu segu bâtard ninnu ma e gidi u n'a danna olu ma u bɛ gidi bɛ ka min kɛ ɲɛ n'olu le kun don bilahi ɲama in a kun tɛ cɛ bilen élection bɛ kɛ ka ban a kun tɛ cɛ donc depuis yen nɔ k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko barika de bɛ gidi la gidi ye duwawu den de ye a dala kuma tiɲɛ de b'a da tiɲɛ kuma de b'a da tiɲɛ kuma de b'a da donc a bɛ ka hasidiya fɛn fɛn kɛ k'a kɛlɛ nin walayi mali faamaw yɛrɛ tigɛlen don a la a t'a kalama mali faamaw tigɛlen don a la fo k'u tugu a kɔfɛ a t'a kalama parce que a bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ olu yɛrɛ b'a kalama a bɛ tiɲɛ de kan mais u tɛ se k'a fɔ k'aw bɛ tiɲɛ kan parce que a b'olu ka dunyɔrɔ datugu mais alu bɛ ka tugu nɔfɛ k'u kɛlɛ ka nkalon monter monter k'a da la ten tɔ nkalon kan parce que faamaw bɛ ka wari min d'aw ma ni aw ta ye fasoko kɛlɛ de ye ko vraiment aw ta ye fasoko kɛlɛ ye bilahi k'aw ta tɛ hasididenya ye juguya tɛ aw ka ko in na fasoko kɛlɛ de don gidi bɛ baara min na aw kan ka nin baara in kɛ mais e baba kabara i dalen filɛ nin ye Europe maliyɛnw bɛ degun na ni gidi ye Europe maliyɛnw de b'a wele ka taga ka taga u kungo ɲɛfɔ a bɛ tila ka segin a bɛ taga segin a bɛ tila ka taga faso tiɲɛ fɔ a bɛ nin kurusi ba in na bi sɔgɔmada la a tilala ka émission kɛ arajo kan mm. han donc depuis yen nɔ k'a fɔ i kan k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don vraiment mali faamaw yɛrɛ b'a kalama tiɲɛtigi don danaya mɔgɔ don mais o tɛ se k'a jira parce que a ni a ka gɛlɛn n'u y'a jira cogo dɔ la a bɛna don olu n'u dayirimɛ cɛ u bɛ nkalon minnu sonyɛnna u nafolo minnu sonyɛnna haramu haramu nafolo minnu ta la a bɛ don olu n'u cɛ donc u tɛ se k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don mais aw minnu bɛ ka tugu u nɔfɛ u bɛ tigɛ aw la u tigɛlen don aw la jamanadenw tigɛlen don aw la a y'aw ka hɔrɔnya feere nafolo kama nafolo min tɛ nafolo ye ni alu bɛ ka rasbaci kɛlɛ tiɲɛ sira de kan ko wa ko juguya kan tɛ hasidiya tɛ ɔ pɔsi kɔnɔ wari min bɛ ka d'aw ma o nɔfɛ ko tɛ walayi bilahi an bɛɛ bɛ fara aw kan an bɛ tugu aw nɔfɛ parce que an bɛ rasbaci nɔfɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ an bɛ gidi nɔfɛ tiɲɛ de fɛ tiɲɛ walayi bilayi an si saralen tɛ a yɛrɛ t'an dɔn yɛrɛ mais a bɛ ka an ka faso an ka jamana baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ bilahi o kanu kama an b'a kɔ n'o tɛ a t'an si dɔn yɛrɛ mais alu bɛ ka tugu a nɔfɛ hasiriya ɲɛngodenya wari min bɛ ka d'aw ma o nɔfɛ ko kama a bɛ ka tugu a nɔfɛ ten a bɛ ka tugu a kɔ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a buruja k'a mamutu tiɲɛ mais don o don dɔ de bɛ ka fara a kan foyi tɛ ka bɔ a la baba ne bɛ kangari da i ye n bɛ kangari kelen da i la walayi bilahi a bila n t'a bila a sumalen de b'i bolo n'i ma sabali baba bilayi mɔgɔ tɛna fɛn k'i la dɛ mais bilayi i nana malo nin ko in na i sigilen tɛ ni malo min ye i bɛna i yɛrɛ ye malo kɔnɔ nin ko in na i sigilen tɛ ni yɔrɔ malo min ye walayi n kalela ala la parce que nkalon tɛ mɛn boli la nkalon tɛ mɛn boli la bɛɛ bɛ ka kuma i fɛ i t'a lamɛnna mɔgɔ mɔgɔ mana kuma i fɛ i t'a lamɛnna ni min bɛ ka conseil d'i ma i ka commentaire la n'i ye vidéo min kɛ i ka commentaire la min bɛ conseil d'i ma i b'u ka conseil i b'u ka commentaire i b'a supprimer i bɛ tila ka u bloquer tuguni ka fara a kan mais i kulo ka gɛlɛn i kulo tɛ mɛnni kɛ bilahi n'i ma sabali i bɛna na ta i nin kini kan ne bɛ min f'i ɲɛna ka dan o ma o ye n'i ma sabali i bɛna na ta i nin kini kan nin ye mun fugaridenya sugu ye a t'aw jɔ cɛ k'a ka baara kɛ est-ce que mali gouvernement de bɛ rasbaci sara a bɛ ka baara kɛ maliyɛnw de ye yan côté dɔ la n b'a fɔ a bɛ ka maliyɛn kɛ baara kɛ maliyɛnw ye mais maliyɛnw m'a bila a la o est-ce que maliyɛnw de bɛ ka sara k'a ka nin kɛ yan maliyɛnw tɛ k'a sara k'a ka nin kɛ a bɛ k'a bɔ a ŋaniya la a n'a ka faso faso kanu b'a la o kosɔn n'o tɛ maliyɛnw m'a bila k'a ka nin kɛ donc hasidenya o kun ye mun ye sisan minnu bɛ k'a ka nafolo wari suɲɛ guide taara jɔ ɲama min na n'a fɔra ko la mairie bɛ sara toujours tous les jours la mairie bɛ sara deux millions ko wayi ko nin ɲamanba in de bɛ yen nɔ an ka exemple ta dɔrɔn dɔɔni dɔrɔn côte d'ivoire an kɛrɛfɛ jamana min bɛ yan côte d'ivoire kɔnɔna la dɔrɔn ɲamaɲama mɔbili bɛ tile ɲamaɲama cɛ la ka si ɲamaɲama cɛ la gouvernement de b'a bɛɛ jɔ n'a bɛɛ u bɛ taga mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ka duda la ni mɔbili ye ka taga ɲamaɲama cɛ bɛɛ mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ka duda la mais an ka mali bɛ cogo di bi fali wotoro de bɛ ɲama ɲama cɛ mais hali o ɲama ɲama cɛli la anw de bɛ tila ka obligé ka fali wotorotigiw sara chaque mois chaque mois n'o tɛ nin bɛɛ saralen don nin bɛɛ saralen don gouvernement ye ɲama ɲama kan ka cɛ bɛɛ lajɛlen ka so don o don a bɛɛ saralen don a saralen don cogo di ji facture minnu bɛ na courant facture minnu bɛ na n ko ɲama ɲama cɛli wari bɛ bila a bɛɛ kan ɲama ɲama cɛli wari bɛ bila a bɛɛ kan wari min bɛ ɲama ɲama bɛɛ lajɛlen ka ɲama ɲama wari bɛ bila kɔntɛ kɔntɛ facture facture courant facture kan ji facture kan chaque mois facture na o na ɲama ɲama cɛli wari b'a la mais est ce que a bɛ cɛ yan est ce que a bɛ cɛ yan mais n'a fɔra nin suguba kɔnɔna la commerçant bɛ wari min yɛrɛ di a bɛɛ yɛrɛ tɛ miliyɔn fila chaque jour mais ni ɲamanɲamantonba in dɛ ni guide yɛrɛ ka cɛsiri tɛ a taara kunu bilahi bi u taara ɲamanɲaman nin bɛɛ cɛ ka bɔ yen nɔ on dirait depuis ala ye ɲamanɲaman in da depuis ala ye yɔrɔ in da ɲamanɲaman ma deli ka bɔ yen nɔ e baba dangaden i dalen bɛ europe yen nɔ i bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ i bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ seku tunkara aw bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ aw bɛ se ka taga aw jɔ mali kɔnɔ ɲamaɲama dɔ cɛ la yan nɔ tant que gouvernement min nana cɛ parce que a taara kuma la a taara interpellé a la gouvernement bɛ se k'a kɛ n'aw y'a kɛ don o don maliyɛnw yɛrɛ bɛ maliyɛnw bɛna taa da aw kan aw tɛ se yɛrɛ mais mɔgɔ min b'o kɛ n'a t'o dɛmɛ est ce que est ce que est ce que

aw ka wari bɛ gouvernement mali gouvernement kun mali gouvernement bɛ ka sonyani kɛ u bɛ ka yuruguyurugu kɛ aw tɛ fara arasibati kan k'o dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ a tɛ fara arasibati kan k'o dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ aw bɛ taga hasidiya de kɛ k'aw bila cɛ kɔ on dirait on dirait gouvernement mali gouvernement gouvernement ka wari de b'a kun a bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ n'a bɛ k'a kɛ a poche kɔnɔ wari de la faso ka wari ani fasoden ɲuman minnu bɛ k'a dɛmɛ ka baara in kɛ mɛ maliyɛnw ka wari bɛ jamana guvɛrɛnema min kun a tɛ ka se ka foyi foyi kɛ foyi foyi ye a tɛ taga fara gidi kan k'a dɛmɛ a bɛ taga hasidenya kɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a mankutu tiɲɛ k'a neni ka nkalon sugu bɛɛ d'a la ka nkalon sugu bɛɛ d'a la mɛ baba e ta ye hasidenya de ye bilahi e ta ye hasidenya de ye mɔgɔ baden de nin fɔ e na ne ɲɛna baba ko baba baba ye hasididen de ye walayi bilayi epi n y'a sɛbɛntiya bi baba e ta ye hasidenya de ye e ta tɛ ko wɛrɛ dɛ hasididenya don kuwa mɛ i b'i si ban tantɔ i tɛ fɛ ka min ɲɛla i b'a ye ɲɛla i b'i si ban tantɔ i tɛ bɔ nɔgɔ la i b'i si ban tantɔ mɛ n'i ma sabali n'i ma sabali bilahi ni bolo funna a bɛ d'a tigi na tigi de nama naga kɔrɔ n'i ma sabali i bɛna n'a ni i bɛna n'a ye ɲɛ la walayi bilahi n'i ma sabali i bɛna n'a de bɔ hali i tɔgɔ a tɛ fɔ mali a tɛ bɔ a tɛ se ka bɔ maliyɛnw da kɔnɔ bilen walayi bilahi a fɔ ne de ye n ka ne de ye n kali ala la a fɔ ne de y'a f'i ɲɛna o ye mun hasidenya ye aw t'a to cɛ nin ka lafiya cɛ ye kojugu ni cɛ ye ko ɲuman kɛ o kɛra juguman ye a ye kojugu kɛ a kɛra juguman ye han regardez imagine o don na ɔ gidi taara a kumali min kɛra dani ka gurupu kan a y'o ta peresi peresilen don n'a kɔnɔfuruba ye ka o ta k'o bila fɛn kan dɛrɛ mɛ ɛseke e yɛrɛ kunkolo bɛ i kunkolo bɛ baara yɛrɛ kɛ i kunkolo a bɛ baara kɛ ɛseke i kunkolo i kan di i kunkolo a b'i kan da la yɛrɛ gidi ye mun de fɔ vocal kɔnɔ a yɛrɛ ye vocal nin bɛɛ tigɛ gidi ko ko dani ka gurupu in bɛ komi misiri kɔnɔna sɛbɛ bɛ kɛ misiri kɔnɔ cogo min na sɛbɛ bɛ kɛ yen nɔ sɛbɛ kɛ yɔrɔ don yɔrɔ dɔ fɛnɛ la dinba ko ɔ dani ka gurupu bɛ komi ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ tulonkɛ kɛ yɔrɔ maki kɔnɔna ni tulonkɛ bɛ yen nɔ ni ni sɛbɛ bɛ yen nɔ tulonkɛ kuma tɛ sɛbɛ kuma kɛ wagati mɛ ni sɛbɛ nana ni sɛbɛ banna tulonkɛ kɛ wagati o fana bɛ yen nɔ nin ye kuma jugu yɛrɛ ko mɔgɔ b'o ta ko k'o bila groupe facebook kan k'i b'o vocal jouer ko tiɲɛ bɛ ka na dɛ a don ta a b'o ta dangadenya kumaw la non e ye hasididen yɛrɛ yɛrɛ de ba walayi bilayi e ye hasidi yɛrɛ yɛrɛ de hasidi e ye hasidi de walayi bilayi i kɔ tɛ suma i ɲɛ tɛ suma walayi bilayi mɔgɔ mɔgɔ ko k'a tɛ fɛ ka gidi ye gidi ye walayi bilayi mɔgɔ mɔgɔ ko k'a tɛ fɛ ka gidi ye ala ka doni da kun doni b'a ɲinan kɔ ala ka doni da kun doni b'a ɲinan kɔ

repo kelen tɛ gidi bolo n'i y'a ka tile fila na turuna ninnu jateminɛ ka tila k'a ka 2017 laban turunaw jateminɛ fo k'a dɔ bɔ a fari la tellement a bɛ ka maliyɛnw denw ka baara kɛ maliyɛn den kɔnsiyɛnw ka baara kɛ maliyɛn den minnu ko k'olu faso ka d'u ye ni i ni da n'i tɛ se k'i da don faso ko la ka mali dɛmɛ kana na mali tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ k'i bɛ na mali mali kɛ on dirait e de mali kanu de b'e la juguya denya hasididenya ko ko kɛta ko kɛtaw la i t'i jɔ an bɛ ninakili yan i sigilen b'i bɛlɛ de kan ko gidi ka i jaabi gidi b'i jaabi kana perese gidi b'i jaabi ni gidi y'i jaabi walayi bilayi ne bɛ jigin gidi la n bɛ to k'o de f'i ɲɛna n ka video kɔnɔ kuma bɛɛ gidi tɛ se ka bɔ k'e jaabi i ka misɛn gidi mago t'e la yɛrɛ kuwa gidi b'i jaabi mun na mun kosɔn gidi b'i jaabi hali danni mago tɛ k'a da don i da la ne bɛ kɔnsɛyi de dɔrɔn di l'i ma n'o tɛ e yɛrɛ ka video yɛrɛ i ka kan yɛrɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ bolo parce que an fɛ ko ko wɛrɛ de don an fɛ ko mugu don mɛ an t'a dɔn ko kolo kari don e ta ye hasidiya ye e ta bɔra e ta bɔra ko wɛrɛ la dɛ e ta kɛra hasidiya de ye sisan hasididenya mɛ i tɛ fɛ ka min ye ɲɛ la bilahi i b'a ye ɲɛ la gidi an bɛ gidi fo an b'a waleɲumandɔn a bɛ baara min na hali bi a k'a cɛsiri hali bi a k'a cɛsiri mɛ kala mana na kari gidi la don o don a bɛna n'a dɔn k'a fɔ ko mali ko an bɛɛ faso de ye mali ye an bɛɛ de fa ta ye mali ye mali tɛ mɔgɔ kelen ta ye an bɛɛ de jɛ ye mali ye kala ka kar'a la an tulo b'a nugunugukanw na an tulo b'a nugunugukanw na k'u kɛlen don k'a ka vie menacer u kɛlen don k'a ka vie menacer premier ministre bubɛyi mayiga donc walayi bilahi n'a bɛ fɛ mali cili ko de b'a kɔnɔ a b'a a b'a hali hali a ka essaye fitinin dɔrɔn fitinin dɔrɔn ni mali cili ko de b'a kɔnɔ a b'a essaye fitinin n'aw kɛlen don ka gidi ka ni n'aw kɛlen don ka gidi ka vie de menacer a y'a a y'a essaye dɔɔnin dɔrɔn aw bɛna n'a dɔn k'a fɔ ko ko ala ye kami ɲɛgɛn k'a sɔrɔ a ma k'a sɔrɔ a ma kereyɔn ta o ye batariya ye ko ko ko tiɲɛ tɛ fɔ jamana kɔnɔ ko aw tɛ ka baara kɛ a bɛ sonyɛni dɔrɔn de la ko tiɲɛ tɛ fɔ aw tɛ ka baara kɛ a bɛ sonyɛni de la ko tiɲɛ tɛ fɔ mun kosɔn an bɛ gidi fo bilahi a y'an bɔ dibi la a y'an bɔ dibi la walahi a y'an bɔ dibi la a sara t'an bolo a sara bɛ ala de bolo ala k'a sara ala k'a n'a sara ala k'a mɛn an kɔrɔ ni hasidi den min tɛ fɛ k'o ye i b'i ɲɛ fila ci n'i tɛ fɛ k'o mɛn i b'i kuloden fila ci i b'i kuloden fila ci walayi bilayi gidi maliyɛnw an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gidi dɛmɛ mɔgɔ kelen tɛ se a yɛrɛ ka kuma don mɔgɔ kelen tɛ se an ka jɛ an k'an fara an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka gidi dɛmɛ gidi bɛ baara min na an ka jɛ k'a dɛmɛ walayi bilayi a kelen tɛ se mɔgɔ kelen tɛ se mɔgɔ kelen tɛ se mɔgɔ si ma gidi dɛmɛ bila nin baara in na mɔgɔ si ma gidi bil'a la ko ko faso de kanu b'a la e faso de faso de kanu b'a la e faso a bɛ baara kɛ la faso de ye mɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ t'a pɔsi kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɛmɛ la nin baara in na ni min y'a dɛmɛ o ye maliyɛn den ɲumanw ye maliyɛn minnu ko k'u faso kanu b'u la u fa dugukolo kanu b'u la aw bɛ ka jɛ ka gidi kɛlɛ a bɛ ka manamanakanw fɔ a ma k'a nɛni mali faamaw ko aw ka wari bɛ mali faamaw de kun a ka wari bɛ mali faamaw de kun a tɛ taga mali faamaw kama baara foyi tɛ ka kɛ jiko porobilɛmu b'an fɛ yen kuranko porobilɛmu b'an fɛ yen nɔ baarako porobilɛmu b'an fɛ yen nɔ foyi tɛ kɛla foyi ye sirako porobilɛmu bɛ yen nɔ foyi tɛ yen nɔ foyi foyi tɛ yen nɔ faama minnu b'o wariw suɲɛ a tɛ taga olu kɛlɛ aw bɛ taga baga gidi ma ten tɔ a ma min a ma bɔ aw si ka dɔrɔmɛ ta kɔnɔ aw si ka dɔrɔmɛ ta kɔnɔ parce que wari min bɛ ka di aw ma dɔrɔn o kama aw bɛ taga a tɔgɔ tiɲɛ k'a mankutu tiɲɛ k'a dɔgɔya manamanakan manamanakan dama dɔrɔn pourquoi hali n'an ma kɛ silamɛ an ka kɛ hɔrɔn ye e baba bɛ n'i sigi video la ko nɔ ko e ko ko wa e tɔnden bɛ bɔ ni gidi perewu perewu kuma yɛrɛ t'i da yɛrɛ ko e bɛ bɔ ni gidi e bɛ bɔ ni perewu perewu a bɛɛ e bɛ bɔ ni kuma fɛn fɛn a bɛɛ n'a perewu i n'a fɔ zikiri bilahi zikiri solo nimisara kun na a ye dɔnkili in da e la ne ni ala cɛ zikiri solo nimisara kun min na a ye sɔn in da e la a nimisara a nimisara mɛ bamananw ko ten ko perese kojugu de bɛ na ni sara jugu cɛ gidi ɔ ɔ zikiri solo a peresera de n'o tɛ bilayi sɔn in dakun tɛ e la mɛ i bɛ hasididenya min na hasididenya min na i b'a bila i b'a bila walayi bilayi i b'a bila n'i m'a bila a diya la i b'a bila a goya la o mun ko sugu daminɛtɔla ye mɔgɔw da la an tɛ se ka ninakili quoi an tɛ se ka ninakili yan aw bɛ ɛnpo de bɔ k'a di gidi ma ɛseke e arasibaci de b'aw ka ɛnpo minɛ arasibaci de b'aw ka lamɛri wari minɛ yan arasibaci bɛ nafa jumɛn ɲa mali gouvernement kɔnɔ a bɛ baara jumɛn na mali gouvernement a bɛ pɔsi dɔw pɔsi jumɛn okipe mali kɔnɔ mali gouvernement kɔnɔ aw tɛ fara a la a k'a ka baara kɛ alu de y'a bila baara in na e baba kafiri mafiri ala jugu sɔrɔ an tɛrɛ n ko e e tugura gidi nɔfɛ a ka kuma kɔrɔ a kuma kuma a bɛ kuma min fɔ tiɲɛ kuma minnu b'a da e tugura kɔrɔ de kuma e ni gidi wagati min na e bɛ sedɛri la a video bɛɛ bɛ n bolo yan o i tun bɛ sigi ka manamana kan i tun bɛ sigi ka kuma minnu fɔ gidi kan ka gidi mamutuli minnu kɛ a video bɛɛ b'an bolo yan o i tɛ miiri i tɛ maloya i tɛ miiri o kɔfɛ ko minnu tɛmɛna i tɛ miiri o la parce que e tun bɛ pilasi min nɔfɛ i m'a sɔrɔ i bɛ bɔ ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ ten tɔ k'a mankutu tiɲɛ pourquoi pourquoi hali silam hali kafiriya kafiriya ma sɔn nin ma kafiri hɔrɔnw bɛ yen nɔ bilayi kafiri hɔrɔnw bɛ yen kafiriya yɛrɛ ma sɔn nin ma i b'a fɔ k'e ye silamɛ ye e ye tantɔ ye silamɛya bɛ fɔ da la ɛseke a da de don dusukun de don silamɛya tɛ dala kuma ye dusukun de don dusukun de don a tɛ fara cɛ la a b'a ka baara kɛ aw de b'a sara a bɛ turuna minnu kɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan a bɛ a bɛ wari min bɔ k'a don esansi la a yɛrɛ de b'a k'a kun mɛ ni mali gouvernement ko ko bi k'a bɛ bɔ ka taga nin ɲɔgɔnna kɛ a wari bɛ bɔ jɔn kun a bɛ bɔ faso de kun a bɛ bɔ faso ka kɛsu de kɔnɔ mɛ arazibati bɛ ka nin baara minnu kɛ nin ye ɛseke arazibati bɛ ka nin baara minnu kɛ nin ɛseke a bɛ ka a bɛ a wari bɛ ka bɔ mali kɛsu de kɔnɔ a bɛ ka bɔ faso kɛsu de kɔnɔ han eseke a bɛ ka bɔ faso kɛsu de kɔnɔ maliyɛn den vraiment maliyɛn kɔnsiyan minnu bɛ ko k'u b'u faso fɛ olu de bɛ k'a dɛmɛ ka nin kɛ a n'a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari mɛ ni mali gouvernement ko k'a bɛ nin tourna ɲɔgɔnna kɛ bi bilahi a wari bɛ bɔ kɛsu de kɔnɔ mali gouvernement kɛsu de kɔnɔ jɔn ka wari don jamanadenw ka wari mɛ u t'a kɛ la u bɛ ka tila k'a suɲɛ min bɛ k'a sago kɛ ka tila ka wari bɔ a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ ka tila ka fasodenw ka baara kɛ ka fasodenw ka kɛlɛ kɛ a bɛ tila ka tugu o de nɔfɛ kɛ k'o kɛlɛ k'o juguya ka b'o faga ka jugu nkalon sugu bɛɛ ta k'a da a la ka dɔrɔgu ko nkalon sugu bɛɛ ta k'a da a la n'a ko k'an ka dɔrɔgu min a nɔfɛ bi an tan n'a a bɛ tiɲɛ kɔ n'a ko ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ n'a ko ko k'an ka dɔrɔgu min a nɔfɛ an tan a bɛ tiɲɛ kɔ bilahi kalan na kuranɛ la ne b'a min a nɔfɛ parce que a bɛ tiɲɛ de kan a bɛ tiɲɛ de kan aw dɛsɛra a la fɛn bɛɛ la nkalon tɛ mɛɛn boli la o bɛ baba ni ala cɛ e bɛna i bɛna ta i nin kini kan n'i ma sabali i ba sabali walayi ne bɛ kɔnsɛyi de d'i ma n'i ma sabali i bɛna ta i nin kini kan hasidiya nafa t'a la juguya nafa t'a la n'i bɛ mɔgɔ hasidiya kana na hasidiya paseke nafolo nin bɛ d'i ma i b'a minɛ i b'i a banna kuwa kana na sɔn o ma o ma ɲi non c'est pas bon kana na sɔn o ma o ma ɲi non c'est pas bon hasidiya ninnu a dabila seku tunkara e seku danni yɛrɛ ɲuman na a n'a ka ɔ sule kante ka sule kante ka sule barabaden ninnu a n'a ka vɛsi cɛjuguba ninnu e fana bɛ t'i sigi ko vraiment baba kabara merci a aw ma se ka baara kɛ dɛ razibati bɔra ka foli min kɛ danni ka gurupu kan dɔrɔn o o vokali nin o y'o sɔrɔ a bɛ bɔ a bɛ bɔ n'o kuma ye non ne yɛrɛ maloyara ne yɛrɛ maloyara quoi walayi bilayi malo la ko don malo la ko don kunnasuuli ko don quoi aw ma se ka bɔ ni foyi ye kɔ o vokali nin ne yɛrɛ bɛ mun bɛna bɔ ni arazibati ni ibeka ka arazibati ni buwa ka ɔ conversation dɔ de wo jaja ko arazibati ye foli min kɛ danni ka gurupu kan ɲɛngo den hasidi den ninnu nana o de ta k'o bila ko non ko arazibati bɛ ka danni suteni hali sini a y'a jɛ hali sini a y'a jɛ a danni ka danni ka gurupu a ka a ka a ka a sadi a bɛ komi alikaba a bɛ komi alikaba misiri tɛrɛ a bɛ komi alikaba awɔ ni hakili t'aw la kɛ ne b'a yira aw la ko aw hakili aw hakili a ka dɔgɔ hakili t'aw la aw kunkolo baba e yɛrɛ kunkolo ka bon mais foyi t'a kɔnɔ quoi je vois que tu es trop bête i kunkolonin a ka bon ten tɔ mais foyi t'a kɔnɔ ko e tɛ bamanankan de mɛn e tɛ bamananden de ye i tɛ bamanankan mɛn dɛ a fɔra i ɲɛna ko wa ko danni ka gurupu danni ka gurupu a bɛ komi misiri kɔnɔna don kulonkɛ tɛ kɛ misiri kɔnɔ cogo min na eseke nin ye gidi siɲɛ fɔlɔ de ka nin fɔ wa hali gidi ka nɔrɔ taga min kɛra kɔsɛn na a tagara nɔrɔ taga min na kɔsɛn na a tora mitini kɛnɛ kan a ye nin kuma fɔ mitini kɛyɔrɔ la a ko mɔgɔw ka mankan kɛ dɔɔni dɔɔni paseke ale ka kɛnɛ bɛ komi misiri kɔnɔna kulonkɛ tɛ kɛ misiri kɔnɔ cogo min na a bɛ ale ka kulonkɛ bɛ kɛ ten ale ka kɛnɛ bɛ ten don paseke sɛbɛ kuma de bɛ fɔ nɔ jamanajɔ kuma de bɛ fɔ nɔ jamana ko a jɔyɔrɔba bɛ diinɛ ko la eseke o ye kuma jugu ko mɔgɔ bɛ t'o ta k'o bila réseaux sociaux kan ka manamanafɛnw fɔ ko wayi k'a bɛ ta a bɛ ta aw bɛ hasidiya min na bilayi a bɛɛ bɛna tile aw bɛɛ bɛna tilen ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ quoi donc nin balimaw nin video kunkurun de tun b'an bolo k'a fɔ an nisɔndiyalen don an nisɔndiyalen don bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn hali bi an bɛ ala deli ala ka si ni kɛnɛya di an ni gidi ma ala ka si ni kɛnɛya di an ni gidi ma ala ka si jan ni kɛnɛya kalifa an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na silamɛden bɛɛ lajɛlen na hɔrɔnden bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment an nisɔndiyalen don kunu bɛɛ gidi ka video ye kunu a bɔli min kɛra ka taa suguba kɔnɔna la a taara ɲama ɲama minnu ye sugu sugu kɔnɔna la gitɔrɔnw bɛɛ minɛlen don ɲama ɲamaw na an yɛrɛ y'a publication caman caman ye donc a tagara nin kɛ a ma se tɛnɛn ni tarata yɛrɛ ma u filɛ ka taga ɲama ninnu bɛɛ cɛ jɔnni sababu la ala ni gidi sababu la ala ni cɛba in sababu la donc a sara t'an bolo a sara bɛ ala de bolo hali bi ala k'an n'a sara ala ka si ni kɛnɛya d'an n'a ma ala ka sababu ɲuman k'an n'a bɛɛ lajɛlen ala k'a don a jugu kalo dibi la ala kan'a jugu sa la ala kan'a jugu tanya ala kan'a jugu sa la ala kan'a jugu tanya yarabi ala kan'a jugu sa la ala k'a jugu maloya ye ala k'a jugu kɔda fiɲɛ la walayi bilayi mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ka mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ka gidi ye a ɲɛ la en tant que gidi bɛ tiɲɛ sira de kan mɔgɔ mɔgɔ ko k'a tɛ fɛ k'a y'a ɲɛ la ko paseke ko a bɛ ka min fɔ a bɛ ka min fɔ a bɛ ka e e e e fa n'i ba kan paseke e fa bɛ baara kɛ gouvernement a bɛ ka min fɔ ko paseke ko gouvernement mɔgɔw bɛ k'e de sara donc a bɛ ka min fɔ n'a tora tan tɔ gouvernement e ka wari dunta bɛ datugu gouvernement mɔgɔw sababu la vraiment mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ko o ŋaniya juguya bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ k'i pɔsi kɔnɔna tɔɔrɔ ka maliyɛn tɔw to dekun na vraiment ala ka an kisi o tigilamɔgɔ tɔɔrɔ ma ala k'an don o tigilamɔgɔ kalo dibi la ala ka o tigilamɔgɔ ala k'a malo a ye ala k'a malo faso ye fasodenw k'u daji tu a kunna fasodenw b'a fɔ ko tun tigɛr'i la o ka jugu dɛ donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye hali bi an ka jɛ ka gidi an ka suteni ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ala ka nafolo ko ala k'a nɔgɔya ala ka sababu ɲuman k'an ye ala kana an to an nege bolo ala kana an to an nege bolo paseke an bɛ min fɔ k'a gɛlɛya diɲɛnatigɛ la ko ko n'i kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye ten tɔ sadi jugu de b'i la kuma bɛɛ donc an bɛ ala de deli u kɔni dɛsɛra gidi yɛrɛ la ala ni kira sababu la ala ni kira barika la u dɛsɛr'a la yɛrɛ u ye ko bɛɛ kɛ u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ u dɛsɛr'a la mɛ hali bi ala ka si ni kɛnɛya d'an n'a ma ala k'a don o kalo dibi la tiɲɛ n'i bɛ tiɲɛ kɔ kana siran foyi ɲɛ ala b'i dɛmɛ n'i bɛ tiɲɛ kɔ kana siran foyi ɲɛ bilayi n kalenna ala la n'i bɛ tiɲɛ kɔ kana siran foyi ɲɛ i da ka sunɔgɔ mɔgɔ ka kɔrɔtɛ jugu tɛna s'i la mɔgɔ ka dabali jugu tɛna s'i la mɔgɔ ka foyi foyi tɛna s'i la en tant que i bɛ tiɲɛ de kɔ mɛ don o don n'i ye sira tigɛ bilayi hali ni mɔgɔ ma bɔ a kalama ala b'i labila mɔgɔw ye donc an bɛ ala deli ka ala ka si ni kɛnɛya d'an ni gidi ma ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen conseil kunkurun de don k'a di baba ma a ka sabali a ka sabali ale tɛ se ka jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan manamanakan fɔ la mɔgɔw kulo kɔrɔ ale tɛ hɔrɔn ye ni hɔrɔn don kɛ bilayi a bɛ min na a tɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan tɔ donc nin de b'an bolo k'a fɔ an na vraiment n'aw balimakɛ don ibrahim buware vraiment merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna an bɛ an bɛna bɛn vidéo wɛrɛ la inshallah choqué pour éduquer one love à vous tous an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen merci beaucoup